So we are starting with, with the first family. You can see that the place is burnt down. Is burnt down. The whole of this house is burnt down. And I'm seeing uh, Baja. Ole ebe no bi na ole eze ebe no bi. Nga akọ no bi. Chineke nna bi n'eluigwe. Nga nga ka no busy. Okay, let us start.

I'm Pastor Maxwell Nnawuihe. I'm the senior pastor of God's Praise International, the appointed place. Esi m Port Harcourt wee bịa. O nwere ndị ziri anyị ozi ka anyị bịa leta ndị dị ka ụnụ. People who are affected by the carnage as a result of the military invasion of your community. So anyị elegharịala anya hụkwanụ otu e si gbaa ebe niile ọkụ. E mekwara ka m mara na ọ sọ ebe a ka unu bi. and ihe a wụ ezinụlọ gị mmadụ niile a bi nga due to a gbara ụlọ ụnụ ọkụ so ihe a merenụ ama m na o nwere otu o si mekọta ụnụ rienne ma ego eji arụgharị ya ma ego eji eleta ụmụaka o juru eju bara abara so ndị dikwaranụ anyị ozi ọ maka ndị dị ka ụnụ ka ha sị anyị bịa ka anyị bịa hụ unu mara otu unu si wee dị sịkwanụ unu ndo kasie unu obi so some of them nọ outside the country different countries of the world anyị sị ka anyị bịa mara otu o si wee dị so from now till tomorrow anyị ga-abịa for the main program ihe a godi ajụjụ iji mata the name of the family for now god bless you God bless you too.

Eh, ugboro ole ka ha mere ya once kamgbe ahụ emebeghị ọzọ so ihe a merenụ o ruola how many weeks or how many months a month and rice unu agwụla
Okay, viewers all over the world, I will end it here. Tomorrow is the main event. This is just for the record of um, the victims of this very carnage. and ihe m nwere ike gwa ha wụ chineke nna ga-echeta ha chineke wụ onye na-ekwuru ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha chineke wụ chineke ụmụ ogbenye dịka anyị si wee bịakwanụ ndị zitere anyị anyị na-ekele unu otu unu si zite anyị n'Izombe Ah, echi ile anyị agwa unu ke fọrọ afọ god bless you all

I'm going to ask her a few questions m ma-ajụ ya n'olu Igbo so that ka o nwee ike kọwatụrụ anyị otu o si wee mee na ajụjụ ndị ọzọ m ga-ajụ ya mọmi aha gị ọ gịnị biko Rosemary Obiwakụ Rosemary Obiwakụ ị wụ onye ebe onye Umuokwu Izombe alụọkwa m n'Umuokwu Izombe ebe anyị nọ ugbu a ọ gịnị this compound mbara ezi a Obiwakụ n'Umudurọnwugwu muduru Nneji okay ọ wụ ya kwanụ di gị nya ya di m ebe a niile agbaala ọkụ ụlọ ndị a adashịchana kamgbe ụlọ shikwanụ daa olekwana ebe ị na-arahụ a mere nke ọbụla anyị hụkwanụ anyị arahụ ụmụ gị kwanụ ụmụ m ndị ke nwoke nke ọbụla ha hụkwanụ ha arahụ ndị ke lụkwanụ nwaanyị ha na nwunye ha nwunye ha nọkwanụ ma alalakwalanụ ha aka ha nọchi alachala ha olekwana otu unu si na-amanage kamgbe ihe a ji wee mee kemgbe ihe a jiri mee o nwere mgbe ndị ISOPADEC butere anyị rice nyekwena anyị ma foam nke ọbụla anyị hụrụ anyị jikwe na-eji die so na-emekwenu ndị bịakwanụ nyekwena anyị ihe ọbụla ha nyere anyị anyị ananakwanụ rie Hmm. Okay. ka e nyekwara unu last unu richaana ya ihe nyere na onye onye na-enweghị oke o nwere ọ wee oge ya ụtụtụ iri anyị asịrị ọ gwụbe ọ gwụlanụ kamgbe ahụ ewetabela unu ọzọ o nwebe ihe ọzọ ha wetara anyị ọ dị mma um, m sị ka m jụọ gị ajụjụ a ka ọ baa na record ka ndị ziri anyị ozi marakwa ụnụ ahụna ya ụnụ anụkwara ka o si wee kwuo ya we are going to another family but in conclusion it's real it's not uh, it's not stage managed it's real the carnage that took place at Izombe is real you can see one of the victims you can see that the houses are down mana chineke nna wu chineke ụmụ ogbenye chineke na-eleta ndị na-enweghị onye na-eleta ha chineke na-akasi ndị ụwa a na-atụ n'ọnụ obi so n'agbanyeghị ihe mere chineke nna ga-eleta ụnụ chineke ga-akasi ụnụ obi chineke ga-eweta ụnụ nyejuo ụnụ afọ otu ọ ga-esi eme anyị amahụ mana ọ ga-eme ya chukwu gọzie gị ngwanụ ihe ndị a mere anyị nga karịrị akarị hmm. ụlọ di m rụrụ nga dị 22 rooms ụmụ nwaanyị nọ nga ụmụaka mụrụ m nga dị 10 ha hmm. niile rịcha stranded ugbu Okay. mmadụ isii lụrụ nwa ha ile mere mkpọ ka ha na nwunye ha na-agagharịga n'ụzọ Okay. nwa ezi nga ha na-ahụ di even anyị enweghị onye ji pin akpa akwa m ma ihe mmadụ chela m efe ndụ ihe mmadụ chela m ya Okay. slippers mmadụ chela m ọ ka na-adachiga anyị o metakwara n'obi akpanye anyị Okay. ama nwunye di m ụmụaka anyị ndị ekeri ime o mere ka ndị ekeri ime n'ụlọ ọgwụ na alọbeghị ụlọ ọgwụ. Okay.
Nsogbu adị. Unu ọ na-emekwe sit at home? Ee anyị na-eme sit at home kemgbe week asha even kemgbe ihe a ji eme ma ọ nọ ihe jebe m ozi bụ because e mere ọ bịa mee m enwee BP ndo ana m ejezi ihe ndo ma unu so emenụ Anyị so na-eme sit at home sit at home. ọ dị mma ngwanụ ị gbalịala chukwu gọzie gị Okay, okay, okay. so biko aha gị ọ gịnị Sunday Amaraiwu
aha ke gị kwanụ Shoba Okay. Unu wu the same compound. Uh, one name. One, one name. One father. Okay, one father. Okay. Kedu ihe a na-akpọ ebe a ụmụnna unu the kindred kee ihe unu na-aza? Kindred anyị Ụmụekwesịrịakụ.
Okay, okay. Village. Yeah. Ole the village? In Ụmụọkpụ.
Okay.
Aborshi autonomous community. Na Izombe. Yeah. Izombe. A hụrụ ka ihe niile a si wee mee. anyị abịakwala taa were anya anyị hụ ya ụlọ adaana ọzi na bacha ka unu nọ ọkwanụ zinc ewepụtara n'ụlọ ọ dara ada ka eji rụọ bacha na ebe nnu bizi ọ dị mma ya wụ ebe the family bi you can see it the carnage the impact can be seen and um, it's not a pleasant sight so o nwere ndị sendịrị anyị na anyị bịa leta nnu sịkwanụ nnu ndo kasie unu obi mekwanụ ka ụnụ ghọta na n'agbanyeghị ihe merenụ chineke hụkwara ụnụ n'anya ọ pastọ ka m wụ dịka m si wee kwuo na mbụ pastọ maxwell nnawuihe bụ aha m the senior pastor of the Gospels International appointed place in Port Harcourt ọ port ka m si wee bịa so ihe ga-eme now n'igbu ya na nkenke anyị ahụna ebe a anyị ajụkwala nnu ajụjụ ka kacha mkpa echi o nwere ebe ụnụ ga-apụta a ga-agwa ụnụ ebe ụnụ ga-apụta anyị ga-abịachikwa ọzọ echi from port ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime ndonu a nụrụ na gọọmenti kere some relief material o nwere ka unu ketere o nwere ka unu ketere ke nnu ketere nnu erichaana ya ka ọ ka fọrọ ugboro ole ka e nyere unu ugboro ole naanị otu ugboro ahụ ka e nyere unu kamgbe ahụ ok unu ọ na-emekwa sit at home unu ọ na-eme sit at home Yes, na nke anyị nọ na na-eme enwere movement. No movement na ahụ. so n'ọnọdụ ụnụ a kwa ụnụ ka na-emekwa sit at home Anyị kpọtụrụ na ya. na-akwado ihe a na-ekwu okwu maka nnwere onwe Ah, nsogbu adị ndewonu ndewo ka ọ dịzie na echi Okay. all over the world we are now in another compound still in izombe taking record

ebe a ka ha bizi ebe a ka ha bizi m na-amanejizi onwe m ebe a olekwanụ nke ihi gị enwe kichin iri ebe m na-ehi ihiga na kichin chineke nna bi n'eluigwe idorugazi na kichin kamgbe ihe a mere ok olekwanụ otu gọọmenti si nyere nnu aka kamgbe ahụ gọọmenti gbadoro sị enyemaka

ụmụ ụnụ kwanụ ụmụ anyị ị nwere ụmụ ole amụrụ m ụmụ ise ụmụ ise olekwa ebe ha nọ ha niile nọ ebe ha nọ gịwa kwanụ ụmụ atọ ụmụ atọ yes mọmị ụmụ anọ ha niile o nwezi ebe ha nọ ya gbara agwa isi onye ọbụla na-achọ ebe ọ na-eti isi kamgbe ihe a ji mee gọọmenti olee ihe a nyere ụnụ
gọọmenti nyere anyị rice and eh, small food

so ha sị m na m gara ha ozi ya n'izombe bịa leta ndị dịka ụnụ ọ ya mere m ji wee bịa o so n'ọrụ chineke anyị na-arụ dịka m si kwuo I'm pastor ebi m na port harcourt but a wụ m onye Ụmụnọha ọkwanụ my senior brother my senior brother nọ somewhere there and ndị directịrị m agwara ha sị na ya achọghị ịga to wrong place na anyị chọrọ ịga to the real place ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị na-enwe otu o si wee dịrị ha anyị ahụ unu n'anya nụkwara ihe unu kwuru but na ihe niile unu kwesịrị inwe okwukwe mara na chineke nna wụ chukwu nke ụmụ ogbenye ọ na-eleta ndị na-enweghị onye na-eletere ha ndị na-enweghị inyeaka ọ na-enyere ha aka tụkwasịnụ obi n'ebe ọ nọ ọ gaghị agharịpụ ụnụ ụnụ na-emekwa sit at home ụnụ na-eme sit at home Mm. unu mana ihe wụ sit at home so unu dịcha aware ma mama ya macha ihe wụ sit at home chineke nna bi n'eluigwe ee ọ dị mma anyị ga-akwado unu mm, ruo mgbe ihe anyị na-achọ ga-eru anyị aka n'aha jizọs amen amen amen I, I will draw the curtain here is so much there are many places to go but i have to go because the time now is um, five minutes after four

and then we draw the curtain my brother ọ bụrụ na ị gaghị asụli oyibo gị sụọ n'igbo a ga-anụkwa ihe ị ga-ekwu biko aha gị ọ gịnị aha m bụ Mmadụabụchi Nzeọcha kwulitete okwu aha m bụ Mmadụabụchi Nzeọcha Mmadụabụchi Nzeọcha Yes, sir. olee aha this very compound aha compound a wụ Nzeọcha family Nzeọcha family ụmụnna gị wụ ụmụ udereko Ụmụokwu

anyị anọbuha around the incident and everything got burnt Okay. so I myself am attaching in the next building here Okay, you're on attachment here. yes Okay. So you have to send your family to your in-laws place. Kpọla nwunye gị ebe ụlọ ha ka ha nọrọgodi ebe a managewe because o nwe ebe ha ga-anọ. Nsogbu adịghị. Chineke nna ga-echeta unu n'aha Jizọs.

uh, about a month thereabout. You are going to hear from them. Uh, let me start with you, Mama. What's your name? Your name. Ọ bụrụ na ị gaghị asụli n'Ig- na English sụọ n'Igbo. Gịnị bụ aha gị? Ngozi Mbadinuju, Mrs. Mrs. Ngozi Mbadinuju. Okay. Ah, aha gị kwanụ aha gị Ndụbụisi Mbadinuju. ndụbụisi Mbadinuju ok olee ihe a na-akpọ this compound anyị bịara olee ihe a na-akpọ ya Mbadinuju's compound. ok Mbadinuju's compound. ok Mbadinuju compound ụmụ gị kwanụ ma- mummy Ha dị mma. ha dị mma ụmụ oke gị kwanụ ha na ebe ha gbagara ọsọ dị ha na-atabe nwa ebe ha ya ebi Okay. na ebe ha gbagara ọsọ okay ụmụ gị ọ gwụrụ ebe ha nwere ebe ha at least ebe ha hang around ebe ha mega attachment okay okay anyị hụrụ ihe merenụ anyị nụrụ ya na ntị anyị asị ka anyị bịa mara otu o si wee dị anyị abịakwalanụ hụ ya um, kamgbe ihe a ji eme olee otu gọọmenti si na-enyere ụnụ aka na-eleta ụnụ olee otu o si enyere ụnụ aka Ee, gọọmenti abịatụ n'ebe a

ha abịabeghị ọzọ ha abịabeghị ọzọ nke ahụ ha nyere na ọ gwụlanụ okay okay ihe a chọrọ ime ka ụnụ mata na chineke nna na-ahụ ihe niile ọ na-ahụ n'izo na-ahụ na nzuzo otu o sikwara cheta ụnụ taa ụnụ amahụ na ndị dị ka anyị ga-abịa ọ ya iji mee ka ụnụ mara na chineke nna mazụrụ ihe niile anyị na-asị unu ndo unu kwesịrị inwe okwukwe n'ebe chineke nọ n'agbanyeghị ihe unu tụfuru otu e si gba ihe niile gba nta ime ọkụ gbaa ime ọkụ chineke nna nwere ike irestore all these things ị hụrụ damejiri so onye ekwekwele bịa commit suicide ma ọ chebe na ụwa ya agwụla ụwa ụnụ agwụbeghị chineke nna nọ n'eluigwe ga-echeta ụnụ n'aha jizọs amen

Uh, you will hear from the horse's mouth. Please, sir, what is your name? Your name? My name is Afoshius Ogbonna. Kwupụta okwu. Afoshius Ogbonna. Afoshius Ogbonna. Umuokwu Izombe. Okay. Ị wụ the father. Ọ gị wụ dibiụlọ. Ihe a wụ be gị gbara ọkụ. Mgbe ihe a mere n'Izombe. So, i so na ndị o mekụtara. kamgbe ihe a ji emekwana olekwana ebe i bi ka ebe ị na-ehi outside what of your family ị nwere ụmụ ole three okay okay lekwana ebe ha niile nọ na okay o ji sa ahụ ka ekwere ebe ha bi ote ụlọ ha daa na ka ezi ebe ha niile na-arahụ anyị na-arahụ na nke nwanne anyị nwoke somewhere ụnụ na attachment na squat somewhere okay kasị nwee ebe ebe ebe anyị nwezi ebe obi ege okay okay kamgbe ihe a jikwara mee olee otu gọọmenti si enyere ụnụ aka na ọ bụkwa ihe gọọmenti anyị anyị na-ahụ

ọ kwanụ ndị sit-at-homers na-abịa leta ụnụ iji mee ka ụnụ mara ha na-ahụ ihe unu na-eme God bless you viewers all over the world I am still Pastor Maxwell Ekene Nnawuihe I have come to another family um, ndị ihe mere na Izombe mekụtara ị ga-ahụ na ụlọ a na ozi aja aja ụlọ dara kpatamkpam ihe niile akụturu akụtu so onye nwekwanụ ụlọ a anyị na ya nọ right now I am with her and I'm going to ask her just a brief question this is for record purposes uh, mommy uh, What is your name? Lauricia Ozo. Huh? Lauricia Ozo. Lauricia Ozo. Okay, iwu ka ebe ele ihe a na-akpọ ya village anyị bịara Ụmụọkwụ. Ụmụọkwụ the ụmụnna gị ole ihe a na-aza the kindred Um, okay Ụmụdurueke.
Ụmụdurueke okay ihe a kwanụ the family of who the family of Ozo Ozo family okay ọ gịnwa wu nne nke nọ around for now ụmụntakịrị gị anọha around so mgbe m na-ajụ gị ajụjụ ị sị na ọ dị efe i yi now na ọ nwunye di gị chela gị ya chela gị gị eyiri o nwekwanụ otu e si enyegoro ụnụ aka kamgbe ihe a ji wee mee okay ọ ya mere anyị ji rute ebe a taa ka anyị leta ụnụ o nwere ndị ziri anyị ozi sị na anyị bịa leta ndị dị ka ụnụ people sent us i am representing a people they decided to come and um, see what they can do to assist people like you like as i said before i am a pastor i'm the general overseer of Vogos Praise International, the appointed place. Ọ na Port Harcourt ka m beziri. Port ka m si wee bịawa ebe a taa. so anyị lerucha anya gụkọcha ụnụ ọnụ echi anyị abịa otu ọbụla o si wee pụta anyị asị ụnụ ndo gwakwanụ ụnụ okwu chineke ka ụnụ marakwa na n'agbanyeghị ihe ọbụla mere na chineke nna hụrụ ụnụ n'anya chineke gọzie gị thank you